orimiri na-eli mmadụ onye ọnwụ nyụ anya ebe a ka na-afụ mma gị anya n'otobu mmanụ asụ amụkwana na ịnọnye luo nwa ọgbọ dịka gị na-enwere azụ ka dove

ọbụlọgụ ya achọ ndị a na-adịba anwụ n'ụlọ ọgwụ unu onye nwụọ biko ka ị kpọtụ m ka m nye gị nọmba m ka onye nwụọ onye nwụọ na ụlọ ọgwụ nke ị kpọ ka ị kpọọ m ka m bute m bute akpatị ozu ka ị na-atụnyere m o nwee onye nke m na-emebe ọ na dọkịta mesịrị nwụọ ka isa ndị a na-adọ m ozi ka m mara ka mụ na gị ya-adị na mma ka m meta kọstọma onye e bute onye onye e bute n'ụlọ ọgwụ ị na-afụ onye ama mmeki m ya gwa m n'oge ka m arrange akpatị ozu debe debe biko a na-eme eme enwesị m new designs e nwee akpatị ozu ọ bụ ị dọkpụ ozu n'ime ya isi ozu apụtakwa ọjụ ọ dị ọ na-adị kọmfọtebụl saiz gị dị ya ọ kwa nke nke onye dị mmanụ nwanyị alụ saiz ya alụ ka ị na-akpọ m ka m na-asọplai gị ahịa ọ na-efe mewu ogolu m ana m enye ya kọmishọn ana m enye ya kọmị ọ bụrụ ya na ego m ka m nye gị kọmị
ọga anụ m ihe i kwuru earlier ị sị that na saiz m dị ebe ahụ shut up ee saiz onye ọbụla dị ahụ saizis ah. are you okay are you mad

ise ise ka o nwee ndị ji aka ka ụlọ nka ga ụlọ nka dum aka ọkụ isi na n'ihi egwu na-echiri poizin ya ọ ya nwụọ kachasị sọ nwa ọkọ nwe nke m ji

ị na-aghọta ife ọ na-ekwu
mba a na-eje ozi so meet m sị na ka ndị ji ozi na o nwere enyi ya nwoke ngo moto o go o goro ofu na disemba eh, last year o goro ofu na o goro ofu last year gokwa ọzọ na febụwarị a ọ sị na gị na klasmeti gị na bido ịgba mbọ mana anyị gịrị gịrị gịrị i go moto last year gokwa moto this year ọ sị nọchi mmiri na gị ihe ọmụ ya banye n'ime ya n'onwe ka ị nwụọ ya ka ị nwụọ wee na-asị ka m kpọkọ nnu fon ka o nwee ihe m ji aka ma gbazi aka wee na ọjọ enweghị ife ọ na-ekwu nwoke m ọ nọ ya nọ ya ya so uru plan kwu bebe mbe gbuo m ọ bụrụ onye onye nwe
okay ịka don't worry ọ nwere ịka akọwara m anyị ma ọnụ because ọ gịnị ka m mba tingocha nkọwara gị my brother gị yọ na m ebe ka iwe iwe m ọ nwere ya ayọ tingocha ya ọ na ma ọ bụ ya na mbe mbe mi

nwanne m
awụwa mụnara biko biko biko gbata be m na ụmụ ndị ga-egbu mbe m na si ike dịka m ofu onye ezinụlọ m onye gbara ọsọ ọka mmiri m nweta ka su ya ebe a mechie ọnụ ọka m ya ka si ike biko na be m na be m
mọtọ mọtọ bịa mọtọ bịa mọtọ bịa mọtọ ọsọ ka ndị ọsọ ọgwụ so ịmụ obi bụ egwu
sị na ọ gịnị ka i mere ndị army o nwere eme ndị army o nwere eme ndị a arụ ụfụ na-adụ afụ ahụ ọ kpụrụ m jee barracks ọ bụ na ofu onye atimi ya ọ kakalụ m mma ọ na-akpụ jee barracks nnọọ onye tise m ibi etie onye na-azọ bulu boot n'ụgbọ a n'obi m onye na-azọ n'ụgbọ a n'obi m mfe nti ya agba mmiri
this matter ka ezigbo serious
ahụ nke nyụrụ abeg before na-ekwucha abeg o bulu boot na gwa n'azụ olu m ha
uwe ahụ nwee ka ọ dị ọ dị ka a da ayọ ndị army biko maka